So here people must make profit on what they offer for sale whereby ngati anthu akupanga order katundu from outside the country and palibepo misonkho zimathandizira kuti katundu uja azimgulisa pa mtengo wabwino iwo ajaso ndikumapeza ka profit chifukwa in most cases katundu amene akupangidwa kunja akabwera kunoko amakhala otchipa

sellers and buyers must exercise their freedom on the products anthu ogula ogulisa onse amakhala ndi ufulu pakatundu amene akugulitsidwa uja uh, sakutchajidwa misonkho mwina palibe ma import quota kuuzidwa kuti iyayi mubweretse wochuluka chonchi asapitilire mlingowu pamakhala mtendere ndi ufulu competition pamene tubweretsa katundu kuchokera kunja zimapangisa kuti makampaninso akunoko tizawapasa pressure so pamene ta- pali competition pamathandizira kuti pakhale ma quality products zinga tikamaonera mpira kukakhala kuti kuli game ya wanderers ndi bullets kumadzadza kwambiri why awa they are competing teams they are rivals so timaziwa kuti tsiku lalero tikaonera mpira wa quality uh, so competition brings about quality government intervention malonda amene akugulitsidwa under trade liberalization boma sililowerera lowereraponso ayi kuti lipangenso nawo control business ija kwambiri mabizinesi amaziyendesa okha popanda kuti boma lilowererepo kumayikirapo mlomo

lastly tili ndi the market another element is the market ndakuti the conducive market is a prerequisite for good business what is a conducive market something which is conducive ndi chimene chiku- chikupereka comfortability mm? kind of affordability imene chomverera. So bizinesi ngati ikupita kumalo kumene sikukanizidwa, ikuloledwa kuti ichitidwe, zimathandizira kunena kuti bizinesinso izipita patsogolo. So a conducive market is a prerequisite for a good business. Advantages of trade liberalization 1. Private enterprise grows faster than public sector since trade restrictions are very minimal. Zimathandizira kuti ma private companies azikula azikhalanso ndi mphamvu because pamakhala kuti palibe ma restrictions ambirimbiri misonkho ndi zina zotero.

Pamene tikupereka mwayi onena kuti anthu atha kumabwera kuno kumazapanga business popanda kuika ma restrictions zimapereka mwayi onena kuti some other investors, foreign based companies can come and do their businesses in Malawi. So that is advantages of trade liberalization. Disadvantages of trade liberalization. freedom of trade leads to consumer exploitation through high prices pakhala kuti mabizinesi akungoziyendesa okha ufulu wachuluka kumatha kupezeka onena kuti mitengonso akungo charger anthu mmene afunira zimene zimapangisa kuti customer amene amagula katundu uja apezeke kuti akupangidwa exploited kapena akuponderezedwa popasidwa mitengo yokwera a country with low production level becomes an importing country mm? so tikati an importing country is the same as a dumping kumene wakhaona kuti ku- kumene kunjako zimene akuziona kuti zopanda ntchito ah? zimapezeka kuti zikubwera pa Malawi. Of course, number 3 ikukamba za dumping apo importing. So tiononera kuti because we have low production mafoni sitipanga timeneka tigule kunja mafoni. Uh, zovala sitipanga timeneka tigule kunja zovala. almost 70% zinthu zambiri zimene zili zokuti zikupangidwa manufactured kwathu kuno ku malawi zimakhala from outside so be being an importing country it means that pamakhala unfavorable balance of trade whereby there are more imports than exports dziko silingakhale ndalama zakunja kukhala kwake kumeneko komanso musimu tinakamba za dumping area for the rejected products from elsewhere zinthu zimene kwina uko kwazikana kuti ah, ifeyo ife izizi ayi zofoyira sitingagwiritse ntchito Kumapezeka onena kuti zimenezo akuzitumiza ku Malawi. Ku Dapu kuja kumapezeka zovala second hand clothes. Chachikulu wovala ukabwezesa kwa atilala. Kuzivala, dumping area. Closing down of domestic industries to be replaced by foreign industries. Makampani amene ndi a kunoko ku Malawi ang'onoang'ono amapezeka kuti akutsekedwa. Pamene akutsekedwa amapangidwa replaced by foreign what? industries. Komanso pamakhala loss of revenue whereby misonkho yachotsedwa ndi kuti government sikutolera misonkho from those companies from abroad loss of revenue so these are the disadvantages of trade liberalization

together of different countries for the purpose of cooperation to enhance their mutual economic interest that is economic integration ma countries amakhala agwirizana kuti azigwira ntchito limodzi cholinga chokuti akwanitse zina mwa mfundo zawo zachuma

This is done by reducing tariffs but not by abolishing them completely. In short, mmagwirizana kuti okay, a Tanzania ifeyo timakudulani misonkho zinthu zanu zikamabwera kuno. Chabwino mankhwala anu okha mankhwala okha akamabwera tichepesa misonkho kuti kunonso azitithandiza. Kaya ni mankhwala, kaya chimanga mmene chikuvutiramu. So simenti apa mmakhala oti mwagwirizana kuti tisisa misonkho pakatundu uyu uyu uyu specific products munthu amabweretsa misonkho yotani yotsika

uh, in, on most goods and services traded in short apa mmakhala oti no mwachoseratu misonkho zichani zonse ma- mayiko muzingopanga business mwaufulu that is free trade area then we have customs union

akupanga participate mm mu customs union mumagwirizana kunena kuti pakhale msonkho umodzi ngati non-member non-member country akudutsitsa katundu wake m'mayiko athu. Mwachitsanzo tapanga ubale ndi Mozambique, Zimbabwe, Tanzania. Then Namibia ikubweretsa katundu ku Zimbabwe. Tigwirizana kuti okay katundu wawo tizatchaja 30%. Ndiye kuti ngati akupititsa ku Zimbabwe ndi 30%, ngati akupititsa ku Malawi ndi 30%. There is a common external tariff. That's what it means. And lastly, tili ndi common markets. So these are markets that share exactly or explo- uh, approximately the same laws and principles of trading. So for this to happen, countries sign a treaty known as economic integration from which decisions are made for each member state to follow. Chisanzo chabwino cha common market ndi COMESA. Mm. Awawa amakhala kunena kuti mayiko agwirizana kunena kuti mabizinesi athu tiziyendesa motere motere motere motere misonkho yathu iziyenda motere motere motere motere ndi kusayinirana